ani cɛjuguya saniya o waajibalen don balogo hakilima kan i k'i yɛrɛ saniya ka bɔ nin fila bɛɛ lajɛlen la taharatul hadasi o ye mun ye nɔgɔ minnu bɛ bɔ balogo hakilima yɛrɛ la a k'a yɛrɛ saniya ka bɔ o nɔgɔw la a bɛ fɔ o de ma ko taharatul hadasi i n'a fɔ a k'a yɛrɛ saniya ka bɔ sugunɛ na a k'a yɛrɛ saniya ka bɔ banakɔtaa la a k'a yɛrɛ saniya ka bɔ maziw la a k'a yɛrɛ saniya ka bɔ wadiw la a k'a yɛrɛ saniya ni hayidajoli tigɛra a k'a yɛrɛ saniya ni bangejoli tigɛra a k'a yɛrɛ saniya ni lawaji bɔra a la a bɛ fɔ ninnu de ma ko taharatu hadasi nɔgɔ minnu bɛ bɔ balogo hakilima na o nɔgɔ ninnu bɔlen kɔfɛ a la k'a yɛrɛ saniya ka bɔ nɔgɔ la o ye wajibi ye balogo hakilima kan o tuma taharatul khabasi ye jumɛn ye nɔgɔ in a nana se ale de ma i n'a fɔ i sen dara banakɔtaa la walima sɔfɛ de sera i ma a wajibalen don i k'i yɛrɛ saniya ka bɔ o la o mana o tɛ kelen ye taharatul hadasi an y'o f'i ye nɔgɔ minnu mana bɔ balogo hakilima na a k'a yɛrɛ saniya ka bɔ o la i n'a fɔ balogo hakilima a ye sugunɛ kɛ wala a ye banakɔtaa kɛ wali maziw de bɔra a la wali wadiw de bɔra a la walima hayidajoli de bɔra a la walima bangejoli de bɔra a la walima maniw de bɔra a la olu mana bɔ a la k'a yɛrɛ saniya ka bɔ o la o ye wajibi y'a kan wa saniya wajibalen de bɛ wele ko taharatu hadasi o ma taharatul khabasi ye jumɛn ye ale sera a ma de wala a sera ale ma a ma bɔ a la dɛ nɔgɔ sera ale farikolo ma wali nɔgɔ sera a ka fini ma wali nɔgɔ sera a seli yɔrɔ ka o yɔrɔ a farikolo saniya ka bɔ o nɔgɔ in na wali k'a ka fini saniya ka bɔ o nɔgɔ in na wali k'a ka seli yɔrɔ saniya ka bɔ o nɔgɔ in na o de bɛ wele ko taharatul khabasi wala yasihul jami'u nin si tɛ saha taharatul hadasi

walima taharatul khabasi de y'i sɔrɔ wa nin si tɛ se ka jɛya i tɛ se ka jɛya ka bɔ nin si la f'a ka kɛ ni ji saniman de ye ji min bɛ se ka mɔgɔ saniya wa huwa allazi o de ye ji ye lam yataghayyar lawnuhu ji min bɛ yen ni a nɔɔnɔya ma yɛlɛma ala y'a da ka kulɛri min to a la o kulɛri kelen de bɛ a la kulɛri wɛrɛ ma don a la k'a yɛlɛma aw taamuhu walima ji min bɛ yen n'a a damu ma yɛlɛma ala y'a dan ni damu min ye o damu kelen de bɛ a la damu wɛrɛ ma don a la k'a yɛlɛma aw raihatuhu walima a kasa ma yɛlɛma ala y'a dan ni kasa min ye o kasa kelen de bɛ ji in na o tuma na ɛɛ ni nin mankutu saba ma yɛlɛma ka bɔ ji min na o ji ka sani bima ni fɛn ye yufarikuhu n'o bɛ ji in faraɲɔgɔnya ghaliban sɔn caman na ka zayiti i n'a fɔ ni tulu kɛra ji la a bɛ ji kulɛri yɛlɛma saniya tɛ se ka kɛ o la tun wa samuni ani sirimɛ sirimɛ mana kɛ ji la saniya tɛ se ka kɛ o fana na tun wa dasami kullihi ani nɛnɛnifɛn bɛɛ lajɛlen o kɔrɔ de fɛn o fɛn n'i y'a da i nɛn na i bɛ gu dɔ sɔrɔ a la i bɛ ja dɔ sɔrɔ a la o fɛn o fɛn n'o de kɛra ji la ni ji ja yɛlɛmana n'o ye o tɛ se ka saniya kɛ tun waliwazahi ani bagan nɔgɔ a k'a sɔrɔ a ma yɛlɛmɛ n'olu ye bagan nɔgɔ ye jumɛn ye bagan minnu bɛ yen n'olu sogo dunni bɛ daga sariya la olu sugunɛ ani olu banakɔta ani olu nunjiw ani wɔsijiw a fɔ o de ma ko wazahu n'olu ma kɛ ji la k'a yɛlɛma sariya la seliji bɛ ta n'a ye wa sabuni ani safinɛ a k'a sɔrɔ safinɛ fana ma kɛ a la ni safinɛ kɛra a la sariya la saniyali tɛ se ka kɛ n'a ye tun wali wasaki ani nɔgɔ wasaku ye nɔgɔ jumɛn ye olu bɛ bɔ adamaden la i n'a fɔ adamaden daji a nunji a wɔsiji a ɲɛji a bɛ fɔ ninnu de ma ko wasaku ni ninnu kɛra ji la n'a ye ji yɛlɛma dɔrɔn saniya tɛ se ka k'a la nka n'u kɛra ji la kun a ma foyi tiɲɛ ji ye sariya la foyi tɛ o la i bɛ saniya kɛ n'o ye i n'a fɔ misaliyara bagan min sogo bɛ dun o dɔ sugunɛ kɛra ji la a ma ji ja yɛlɛma a ma kasa yɛlɛma a ma kulɔri yɛlɛma n'a ma f'i yɛrɛ t'a dɔn k'a kɛra a la o tɛ foyi tiɲɛ seliji ye walima adamaden yɛrɛ daji kɛla ji la walima a wɔsiji o kɛra ji la a ma ji ja yɛlɛma a ma kasa yɛlɛma a ma foyi n'a ma f'i ye yɛrɛ i t'a dɔn o tɛ foyi tiɲɛ ji ye k'a fɔ k'o kɛra a la ten dɔrɔn o tɛ foyi ye wala baasa baasi tɛ bituraabi ni bugurimugu de kɛra ji la ka ji ɲɛ yɛlɛma o tɛ foyi tiɲɛ ji ye bugurimugu min kɛra ji la bugurimugu saniman don o kɛra i ka seliji ta ji de la wa wala a kɛra i ka koliji de la wa o tɛ foyi tiɲɛ ji ye hali n'a ye ji ɲɛ yɛlɛma o tɛ baasi ye wal hamaati ani dugukolo finma yɔrɔ min bɛ yen n'a dugukolo ka fin diyagoya o yɔrɔ ji bɛ finya donc n'o yɔrɔ ji finyana k'a sababu kɛ ji bɛ dugukolo min na o de ka fin o fana tɛ foyi tiɲɛ sariya la seliji bɛ ta a la koli bɛ k'a la saniya bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ n'a ye wa sabakati ani kɔgɔ dugukolo wali sɛgɛ dugukolo ni ala yɛrɛ ye ji in de da o dugukolo la n'i y'a k'i da kɔnɔ a bɛ n'a fɔ kɔgɔ b'a la wala n'i y'a k'i da kɔnɔ a bɛ n'a fɔ sɛgɛ b'a la a yɔrɔ yɛrɛ dugukolo de cogoya don o tɛ foyi tiɲɛ wali i n'a fɔ kɔgɔji yɛrɛ wal xazi ani xazu ni ji fana yɛlɛmana ni xazu ye o tuma na o fana tɛ foyi tiɲɛ xazu ye mun ye a dɔ a bɛ sɔrɔ bada la a dɔw bɛ kɔrɔ fila fɔ xazu in na ji kunna fɛn min bɛ fala kɔnɔ fala ji kunna n'u b'a fɔ ma ko baga ni ji ɲɛ yɛlɛmana ni baga ye o tɛ foyi tiɲɛ ji ye nin ye baga de ye kungo kɔnɔna na a bɛ ji sanfɛ ji yɛlɛmana ni baga in kulɛri ye o tɛ foyi tiɲɛ ji in ye seliji bɛ ta a la koli bɛ k'a la sariya saniya o saniya fɔ o bɛɛ bɛ kɛ n'a ye wal xazi dɔw b'a kɔrɔ fɔ fana ko koyo koyo ye fɛn dɔ de ye a bɛ n'a fɔ fara a bɛ sɔrɔ badaw la ani kɔdakɛrɛw fɛ o tuma na ko ni ji yɛlɛmana n'o ye o tɛ foyi tiɲɛ O tuma na kuma laɲini ye mun ye bugurimugu cincɛn buwa nalo ni ji yɛlɛmana ni nin fɛn o fɛn ye sariya la o tɛ foyi cɛn ji ye i bɛ seliji ta a la i bɛ koli k'a la fo nin yɛrɛ ɲɔgɔnna wa nahawihi an'o n'a ɲɔgɔnna o tuma na nin y'a ka saniya baabu ye y'a ka saniya